igbo ndị ọma na-ege ntị ya dịkwara unu na mma o jila nkeji ise gafee elekere iri nke mgbede n'ụlọ ọrụ Silent TV ebe a enwe onye ọzọ unu na-anụ olu ya na-abụghị maazị Egwuogu Ikenna onye mụ na ya nọ ebe a taa bụ maazị Chibueze Okoro Moses ndewo tata bụ eh, ụbọchị tọzdee ihe anyị ga-eleba anya na ya bụ ihe kpatara asụsụ Igbo ji anwụga n'obodo anyị taa ọ bụ ihe mere eji anaghị asụzi asụsụ Igbo dịka eji asụ ya otu esi asụ ya oge gboo n'ala Igbo taa n'atụfughị oge anyị ga-agawa n'iru ikwu ọtụtụ ihe ndị anyị chere bụ ihe mere asụsụ Igbo ji anwụga na obodo anyị taa ọ kwa eziokwu nwanne m ọ eziokwu
ọ dị mma na nke mbụ ee n'uche nke m eche m na ọ wụ ụlọ akwụkwọ kpatara ihe mere asụsụ Igbo ji anwụga n'obodo anyị taa m ga-ekwu ọtụtụ ihe ndị mere m ji chee na ọ bụ ya so kpata ihe mere asụsụ Igbo ji anwụga na obodo anyị taa na mbụ gị lee anya ụfọdụ ụlọ akwụkwọ site na ọchịchị gọọmenti abịala mee wepụ asụsụ Igbo anaghị elezi asụsụ Igbo na ule nke ụlọ akwụkwọ nke sekọndịrị ọ na-emezi abịa were ụfọdụ asụsụ ndị ọzọ bịa tinye e nwere ụfọdụ ụlọ akwụkwọ ị ga-aga ọ wee bụrụ french ka a na-akụzi anaghị akụzi asụsụ igbo n'ihi na echetara m nke a ọfụma na ụlọ akwụkwọ nke sekọndịrị m gara a na-akụziri anyị asụsụ french nke mere eji wee pịa m ezigbo ụtalị oge m nọ n'ụlọ akwụkwọ nke sekọndịrị a na-akụzikwa anyị asụsụ igbo ọ bụ ya mere m ji wee mara igbo na-asụ ọfụma taa taa na ị lee anya ụfọdụ ụlọ akwụkwọ na-abịa wepụ asụsụ igbo na-akụzi asụsụ ndị ọzọ ọ nke a na-eme ụfọdụ ụmụ akwụkwọ Igbo anaghị ama Igbo ụfọdụ ndị tokwara n'ala Igbo enwere ụfọdụ n'ime ha na-amaghị asụsụ Igbo asụ ọ wee bụrụ gịnị ọ wee bụrụ na anaghị akụziri ha asụsụ Igbo na ụlọ akwụkwọ ụfọdụ ụlọ akwụkwọ na-abịakwa mee ya ya dị ka ihe a na-ahọrọ ahọrọ nke ndị oyibo na-akpọ choice gị chọọ gị ahọrọ ya ma ị na-achọ gị ahapụ maazị Moses Okoro ọ kwa eziokwu nna m ọ wụ eziokwu otu a ka o si mee so ọ ya na-eme mgbe ụfọdụ gị bịa ụfọdụ ndị le ha sị mba na asụsụ Igbo rara ahụ ha ewepụ ya were ihe ọzọ na-eme maazị Moses n'uche nke gị elekwanụ ihe i chere kpatara asụsụ Igbo ji anwụga na obodo anyị taa maazị Egwuogu ekele m gị ndewo Igbo bụ Igbo Igbo mụ nze mụọ ọzọ n'ezie n'ezie asụsụ Igbo na-anwụzi n'ala Igbo um, abịa n'uche nke m n'obi nke m ihe m ga-asị kpatara ihe a ọtụtụ nne na nna sokwe na-eme asụsụ Igbo ji anwụga okay ka anyị lezie anya na ụmụazị a mụrụ na mba ofesi ọ fịakalụ nne na nna iji asụsụ Igbo kụziere ha ife or gwa ha okwu kwa mgbe ọbụla oyibo ka ha kpụ n'ọnụ ịsụ asụsụ Igbo aghọọrọ ha nsogbu ụdị ihe a bụ ihe jọgburu onwe ya na njọ ụmụazị Igbo amụrụ n'Igbo kwesịrị na-asụkwanụ nke wụ asụsụ ala nna ha ọwụ mgbe ọbụla ị fụrụ nwa si obodo oyibo bata ị jụzie ya nnaa kezi ka ị dị asị gị na wanna gonna ee mana ihe ihe dị otu ahụ amaghị m ka ọ ga-esi adị ee ọtụtụ ndị mmadụ n'agbata obi mma so ụdị a ka ọ ha m n'ọnụ maazị Ebuka ama m enwe ihe ọzọ ị nwere itinye n'okwu ee ihe i kwuru awụghị asị n'ihi na e nwere ọtụtụ ụmụaka ndị a mụrụ na ala bekee na ha asụ asụsụ igbo ọ bụ eziokwu na anaghị akụzi asụsụ igbo na ala bekee mana ọ ndị nne na nna ka ọ dịra n'aka ị na-eji asụsụ ị na-akụziri ụmụ ha asụsụ igbo maka na gị na-eji asụsụ Igbo na-agwa nwa gị okwu weta nke a maọbụ mee nke a emere nke a otu a ha na-amụta ya nwayọ nwayọ mana nke ọ ga-abụ nne na nna bụ onye Igbo bịa sị ya what are you doing nke a maọbụ nke ọzọ a na-asụ ịmalụ dịka ha ọ ga-eme ha agaghị amụta ya bụ asụsụ Igbo ọ na-emekwa na ụfọdụ ndị nne na nna bụ ụfọdụ ndị nne na nna ndị nke n'ala bekee ha bịa ha si achọ mba mba ka ụmụ ha na-asụ asụsụ igbo ịmara ụmụ ha ndị ahụ ha na-eso omenala na ha na-eso omenala ọ ihe jọgburu onwe ya n'ihi na asụsụ so na njirimara eji mara obodo otu a ka ọ mere ị bịakwa n'ala igbo ya bụ asụsụ igbo so na ihe eji mara ala igbo kwa eziokwu eziokwu nwanne m so ọ ihe mere o ji wụrụ ihe jọrọ ala na nwatakịrị amụrụ n'ala bekee amaghị asụsụ obodo ya mm. gị lekwa anya ọ bụghị naanị ndị nke amụ n'ala bekee nwere ndị nke amụkwara n'ugwu ya bụ na mgbago ugwu eh, ebe ndị awụsa na ndị yoruba na ụfọdụ ndị ebe ndị ọzọ ndị north eh, ụfọdụ ha hapụrụ asụsụ igbo sụwa awụsa ụfọdụ na asụsụ yoruba ọ bụghị na ịsụ asụsụ ndị ọzọ jọgburu onwe ya maọbụ ọ ihe jọrọ njọ ọ dị mma ịma ọtụtụ asụsụ ndị dị iche iche french nke a maọbụ nke ọzọ mana ọ dịkwa mma mmadụ ịma ebe o si pụta n'ihi na asụsụ bụrụ njirimara eji mara obodo gị bụrụ onye Igbo ị kwesịrị na-asụ Igbo ya bụ na ị ga na-asụ ya ka eh, asụ ya ọfụma mana a na-asụta Igbo na-anụkwa ya Igbo ọ dị mma mmadụ ịma ebe o si pụtakwa ya ee igbo bụ igbo ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ọnụ ihe a bụ ihe nke anyị wetara unu taa ọ bụghị naanị ya mere asụsụ Igbo ji anwụga n'obodo anyị mana enwe ihe ndị ọzọ i chere mere asụsụ Igbo ji anwụga n'obodo anyị ị nwere ike tinyere anyị ya na mgbatu nke ndị oyibo na-akpọ comment section emekwa anyị ga-eleba anya na ya wee tinye ọnụ na ya Igbo ndị ọma na-ege ntị ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ọnụ n'ụbọchị nke taa anyị ga na-atụ anya ịhụ ụfọdụ ihe ndị unu ga-edepụta nke mekwara asụsụ Igbo ji anwụga na obodo anyị anyị ga-ahụzi unu na onyonyo nke anyị ga-eme na ọzọ Igbo ndị ọma na-ege ntị ọ ka bụ maazị Egwuọgụ Ikenna na-ewetara unu ozi mụ na maazị Moses Okoro onye nke mụ na ya nọ ebe a taa na-ewetara unu ozi site na ụlọ ọrụ Salem TV Igbo ndị ọma na-ege ntị anyị na-asị ya dịkwara unu na mma ndewonu ndewo